ọha na eze ndị Igbo ndị ọma ọha na eze ndị m na-agara ozi ọha na eze mụrụ nze mụọ ọzọ ọha na eze sị m na m kwụrụ m akwụrụ na m gbawa m agbawa ọ kwa mụwa Ọzọ Chukwuemeka oje mba enwe iro one n'ala Igbo niile onye na-ahụ maka Unify Igbos Now na-ahụkwa maka ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation wụ otu nke anyị hiwere ka anyị jiri wee baa n'ime obodo ndị Igbo ndị Igbo ahụ wụ ndị nọ na mpaghara Delta ndị nọ na mpaghara Rivers ndị nọ na mpaghara Kogi ndị nọ na mpaghara Akwa Ibom Cross River Edo Delta yala Benue steeti na Bayelsa ọ bụrụ na unu cheta ọrụ nke anyị na-arụọla na Unify Igbos Now iji chịkọta Igbo ọnụ ya ka anyị ji wee kwekọrịta ka anyị were ihe mmemme ihe nkụzi na ihe nkwado wee jiri wulite Igbo jikọkwa ha ọnụ ya ka anyị ji na-ahazisi mmemme na njem ndị anyị ga-aga anyị ga-ebidogodi na ụmụnne anyị ndị nọ na Cross River ndị Isọbọ anyị na-akwado ịgawa Isọbọ iji wee leta ụmụnne anyị a wee hazie ihe isi wee kpakọọ ha ọnụ na ha na ndị Igbo ndị ọzọ anyị nwere ụfọdụ ihe ndị anyị chọrọ iji wee gaa mana ihe gbasatara ego ya nwa ka anyị ji were the ya ka anyị ji were ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation wee na-aga anyị chọrọ nkwado nkwado pụrụ iche nkwado nke ndị Igbo ga-enye anyị na ndị mba ụwa ọzọ ndị nwere ịhụnanya na ihe anyị na-eme na ndị nwere ịhụnanya ihe gbasara ịchịkọta Igbo ọnụ a bikonụ anyị na-arịọ ka unu tinyere anyị aka ka unu tinyere anyị aka na ịkwalite anyị ịkwado anyị na ego ihe a ụlọakụ nke ị na-ahụ wụ ụlọakụ ndị ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation anyị na-akwadosi ka anyị hiwe ụlọ ọrụ maka na anyị ahazisigo nwee ndị na-arụ ọrụ a ndị ga na-eso anyị arụ ọrụ a ndị ga na-eso anyị aga njem ndị ga na-eso anyị agagharị mba niile dị iche iche were na-ehiwesị ofu ihe ma ọ bụ ihe abụọ nke anyị kwekọrịtara kpazie akpazie jiri ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation ego anyị bara na nde dịka anyị bara na millions anyị na-elewe anya ebe ah, 5.7 million iji wee hazisia ihe ndị a 5.7 million nke naira anyị chọrọ ihiwe ah, ụlọ ọrụ ebe anyị ga-esi wee na-eme operate now ihe n- ah, ihe dịka igwe ọrụ igwe kamera igwe okwu igwe drone ihe ndị eji ahazi ihe ihe ndị eji esecha ọrụ ihe ndị eji aga njem ihe niile a ka anyị chọrọ ihiwesi biko ọ wụ ndị Igbo ka anyị na-agara ozi a ọ wụ ndị Igbo ka anyị na-arụrụ ọrụ a ma na-arịọsi biko doo kwado nụ anyị tinyere nụ anyị ụzọ ọbụla unu ga-esi wee mere anyị na ụlọ akụ nke a unu na-ahụ na skrin ụlọ akụ nke Fidelity nke anyị mepere n'aha ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation tụnyere nụ anyị ọ pụtara gị ofu ọ pụtara gị abụọ ọ pụtara gị atọ ya pụtara gị iri ya pụtara gị ole ọbụla ọ wụ tinyere nụ anyị ka udo na-achị n'ala Igbo ka Chineke were ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation jiri wee wulite ala Igbo dịka anyị si were na-eme ya na Unify Igbos Now biko nụ unu agharịpụkwala anyị ọ bụ ihe ndị Igbo ka anyị na-eme anyị ga-eji ụdịrị ihe atụmatụ a wee kwa weghachita asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche site na ụlọ akwụkwọ ndị nọ na outside southeast ka udo chịa n'ala Igbo ka uche Chukwu mee n'ala Igbo aka m kwa nwanne unu nwoke Chukwuemeka ise